Fáilte go gach duine ó Cumann na bhFiann. Is mise Stephen McGinley agus tá mé anseo libh inniu chun cúpla cleasanna a thaispeáint le cúpla rud éagsúil. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as agus taispeánfaidh mé cúpla cleasanna chomh maith. Mise Stephen McGinley, bím de ghnáth ag taisteal ar fud na tíre ag dul go scoileanna agus na coláiste samhraidh ag múineadh Diablo agus lámhchleasaíocht agus a lán scileanna eile. Tá mo Diablos leagtha amach agam anseo go bhfeicfidh sibh agus cúpla hula hoops agus yeah. So fáilte arís, Cumann na bhFiann, Nollaig 2020, iontach sibh a bheith ag ceangal liom inniu agus bainigí taitneamh as! Is scil iontach é an Diablo agus an buntáiste mór leis gur féidir a lán a fhoghlaim go tapaidh leis. Taispeánfaidh mé an-tapaidh. Sin cúpla cleasanna bunúsach leis. Bhí siad seo déanta as adhmad, is sean rud é seo, bhí siad sa tSín seacht céad bliain ó shin agus tháinig siad go Eoraip thart ar 1920, rinne fear sa Fhrainc iad as plastic agus Tá siad seo, is, feiceann tú a lán dóibh seo sa Fhrainc, sa Spáinn, san Iodáil, bíonn a lán daoine á dhéanamh. Yeah, Diablo. Agus anois tá mé chun taispeáint conas tosnú leis. Ahem. Má tá suim agat é seo a dhéanamh, de ghnáth nuair a bhíonn ar ag scoil, bíonn mo mo Diablos féin liom go bhfuil ceann le haghaidh gach duine ach eh b'fhéidir go mbeidh oraibh oraibhse a cheannach dóibh féin. Molaim díobh, má tá tú ag ceannach Diablo, thart ar ar a laghad €20 a chaitheamh ar cheann. Ní fiú dul thar €40 ach má faigheann tú ceann ar €20 beidh sé go maith. Má faigheann tú do Diablo ar €15 seans nach mbeidh sé rómhaith chun úsáid. So, ar a laghad caith €20 ar Diablo. Tá sé tabhachtach ceann maith a fháil. Tá mé féin chun an ceann seo a úsáid inniu mar go bhfuil na dathanna difriúil, tá sé níos éasca le feiceáil. Agus mar maide lámha tá mé ag úsáid na cinn seo, tá siad bán, tá siad éasca le feiceáil. Tá na cinn seo déanta as fibreglass. Úsáideann daoine a lán daoine cinn déanta as adhmad, nó is féidir aluminium, carbon fibre, tá a lán sórt éagsúil agus tá sé suas duit féin cén sórt is maith leat. Thosaigh mé féin leis na cinn adhmad le haghaidh tamall fada agus faoi láthair is maith liom na cinn fibreglass. So chun an Diablo a dhéanamh tá sé tábhachtach a bheith fhios agat cén lámh bhfuil tú ag iarraidh úsáid. Mé féin, scríobhann mé le mo lámh dheas. Nuair a bím ag scríobh, úsáideann mé mo lámh dheas. Is deasóg mé. Nó tá daoine eile a bhfuil mar ciotóg, a scríobhann leis an lámh chlé. Tá m'uaireadóir ar mo lámh chlé. Ach le haghaidh inniu, tá mé chun é a dhéanamh le mo lámh dheas. Taispeánfaidh mé leis an ciotóg chomh maith. Ok, so, ach cuimhnigí, tá m'uaireadóir ar mo lámh chlé agus mé féin scríobhann mé féin le mo lámh dheas. So, mar go scríobhann mé leis an lámh dheas, tosnaíonn mé leis an Diablo ar an taobh dheas. So, ag tosnú Ar an taobh dheas, Tugann mé tús beag gon Diablo, tá's agaibh féin, tús maith, agus go bhfuil sé ag casadh mar sin. An chéad chéim eile ná an lámh dheas a úsáid mar seo, an lámh dheas amháin, ní dhéanann an lámh chlé tada. So an lámh dheas amháin anseo. Agus mar seo, tá tú in ann a lán luas a fháil ar an Diablo agus tá súil agam go bhfuil sibh in ann é a fheiceáil, mar gheall ar na dathanna difriúil, go bhfuil sé ag casadh go deas tapaidh. Ehm. So sea, seo an céad, sin an chéad rud le, le foghlaim. Taispeánfaidh mé sin uair eile. So ón taobh dheas, ag tosnú ar an taobh dheas. Mar sin, chun tús a chur agus ansin leis an lámh dheas amháin, an lámh dheas amháin. Cúpla rudaí eile chun cuimhneamh air, caithfidh tú na maidí láimhe a choinneáil le chéile, mar sin. Ná déan é seo, na maidí láimhe le chéile agus tá tú ag iarraidh na dhá shnaidhm ansin a bheith díreach in aice le chéile. Stopann sé sin a lán go na fadhbanna ag an tús agus uimhir a dó, an darna rud a chaithfidh tú a dhéanamh, so maidí le chéile a haon, uimhir a dó, caithfidh an taobh sin nó an cupán sin a bheith os mo chomhair. So i gcónaí, tarlaíonn sé go casann Diablo timpeall mar seo. Agus nuair a tharlaíonn sé sin, caithfidh mé siúl timpeall go bhfuil sé os mo chomhair mar sin. Má théann sé an treo eile, caithfidh mé siúl timpeall go bhfuil an cupán seo, an taobh sin, díreach os mo chomhair, go bhfuil mé ag breathnú díreach air. Fiú má chasann sé píosa beag, caithfidh mé casadh timpeall. Agus ag an tús caithfidh tú é sin a dhéanamh, níl aon bealach timpeall so. Taispeánfaidh mé arís. Ón taobh dheas, lámh dheas amháin, tá na maidí le chéile agam agus anois tá an diabhló chun casadh timpeall píosa beag. Tá sé tar éis dul timpeall píosa go dtí an taobh so caithfidh mé siúl timpeall mar sin. Tá mé in ann é sin a dhéanamh níos tapúla mar sin. So anois tá sé ar an taobh, so caithfidh mé siúl timpeall go bhfuil an cupán sin os mo chomhair, díreach os mo chomhair, go bhfuil mé breathnú díreach air. I gcónaí an lámh dheas amháin agus i gcónaí na dhá maide le chéile. Ok, iontach. So cuimhnigí, maidí le chéile, diabhló os do chomhair. Má casann sé timpeall, siúl timpeall. Iontach. Anois, nuair atá sé sin agat, an chéad chéim eile, is féidir, bhuel, is féidir cleas a dhéanamh, déanann muid cleas, an chéad chleas ná é seo, é a chaitheamh suas san aer mar sin, suas agus bhreith air. Agus cúpla rudaí faoi an cleas seo, chun é a chaitheamh suas, tosnaigh mar seo agus cuirfidh mé mo lámha amach mar sin. Agus chun bhreith air, Tá mé ag breith air in aice leis an maide dheas. Déanann sé sin gach rud níos éasca. Díreach in aice leis an maide dheas agus tá an sreang díreach. So, lámha amach chun é a chaitheamh agus chun bhreith air, sreang díreach, agus in aice leis an maide dheas. Tá mé ag déanamh líne leis an maide dheas go dtí lár an diabhló. Agus i gcónaí lámh dheas amháin agus diabhló os mo chomhair. Ó yeah, leis an cleas sin, chun breith ar an diabhló tá sé i bhfad níos éasca nuair atá an sreang díreach. So má tá an sreang mar sin, oh, tá sé i bhfad níos deacra. Ach Nuair atá an sreang díreach, tá tú in ann a fheiceáil cá bhfuil sé. So más ciotóg thú, scríobhann tú do lámh clé, tosnaíonn tú ar an taobh clé, tús maith mar sin agus an lámh clé amháin. Tá gach rud eile mar an gcéanna ach lámh clé amháin. Agus má tá tú chun a bheith go maith ag Diablo, tá tú chun é a fhoghlaim na dhá treo ar aon nós. Tá rud amháin eile an-tábhachtach le foghlaim agus nuair atá sé seo agat, beidh tú in ann an Diablo a choinneáil ag dul an lá ar fad. Agus sin céard a dhéanann tú, tá's agaibh, nuair a téann sé timpeall mar sin, caithfidh tú siúl timpeall. Ach an rud eile a tharlaíonn, agus rachaidh mé ar an taobh mar seo go bhfeicfidh sibh, go mar casann sé chun tosaigh nó ar ais mar sin. Agus bíonn sé sin ag dul mícheart an t-am ar fad agus tá tú á cheartú an t-am ar fad. Agus an chaoi a cheartaíonn tú é ná le do lámh dheas, cuireann tú an lámh dheas chun tosaigh nó ar ais. Má tá sé ag dul an iomarca Déanfaidh mé seo le mo chos. Má tá sé ag dul an iomarca chun cúil, tá tú ag iarraidh a chur chun tosaigh, so cuir an lámh dheas chun tosaigh agus ceartaíonn sé sin é. Má tá sé an iomarca mar sin, cuireann tú an lámh dheas ar ais agus cuireann sé sin ar ais é. Taispeánfaidh mé é sin. So tá sé ag dul. Má chuireann mé mo lámh dheas chun tosaigh, casann an Diablo píosa chun tosaigh.

casta ar ais agus déanann sé sin i bhfad níos mó fadhbanna. So cuireann mé an lámh dheas chun tosaigh agus ceartaíonn sé sin é. Um, úsáideann mé é sin Eh, chun an Diablo a chur timpeall díreach chun an uillinn cheart a dhéanamh don camera. But ná, ná bíodh imní ort faoin chleas sin. Ach tá sé úsáideach nuair atá mé ag úsáid an camera anseo. So, tilt ar ais, tilt chun tosaigh. Eh, ciotóg! Má úsáideann tú an ciotóg, cuireann tú an lámh clé ar ais agus ar chun tosaigh agus ar ais. Más deasóg thú, an lámh dheas chun tosaigh agus ar ais. Agus nuair atá sé sin déanta agus nuair a dhéanann tú cúpla nóiméad cleachtaidh leis sin, beidh tú in ann an Diablo a choinneáil ag dul an lá ar fad. Agus cleasanna a dhéanamh, agus má téann sé mícheart píosa, beidh tú in ann é a cheartú. So, ón tús, má scríobhann tú le do lámh dheas, deasóg thú, tosnaíonn tú ar an taobh dheas agus lámh dheas amháin. Coinnigh na maidí le chéile agus bíodh an Diablo os do chomhair. Má chasann an Diablo chun tosaigh, Mar sin, tarraing é ar ais leis an lámh dheas ar ais, nó má chasann sé ar ais mar sin, cuir an lámh dheas chun tosaigh agus casann sé sin ar ais é. Agus nuair atá an Diablo go deas cothrom mar seo, tá tú sásta. Tá mé chun caint faoi na Diablos éagsúla a bhfuil agam anseo. Eh, seo ceann déanta ag eh, Oddballs i Sasana, tá sé an-deas. Sin thart ar €25 ceapaim. Bíonn mé féin ag úsáid na cinn seo faoi láthair. Tá siad déanta ag Epic Juggling agus is maith liom na cinn seo. Tá mé ag úsáid na cinn seo le haghaidh cúpla bliain anuas nuair a bíonn mé ag obair. Sin déanta ag Epic. Tá brand eile darb ainm Taibolo agus tá siad beagnach mar a gcéanna leis na cinn seo. Bíonn siad sin thart ar €30. Thosaigh mé amach leis an sórt seo, sin déanta ag Henry's sa Ghearmáin. Thug mé cuairt ar an.

Ar an urlár anseo tá cúpla ceann difriúil, is féidir ceann beag a fháil. Nuair a bhíonn mé féin ag dul timpeall go dtí na scoileanna úsáideann mé na cinn seo, tá siad sin iontach. Ach yeah, más féidir leat thart ar idir €20 agus €30 a chaitheamh ar cheann, gheobhaidh tú ceann maith. Seo Diablo difriúil, bearing Diablo atá an ainm air, agus casann sé, ach ní casann an lár bealach amháin, ach ní casann sé an bealach eile. An bhfuil fhios agat ar rothar, is féidir leat dul chun cinn nó ar ais, agus nuair atá dul ar ais, ní casann sé an roth, agus an rud céanna leis an bearing Diablo. Taispeánfaidh mé cleas leis.

So yeah, Beairic Diablo, osclaíonn sé na doirse go dtí cleasanna eile. Ba bhreá liom cúpla cleasanna níos deacra a thaispeáint daoibh. Tá mé chun mo Diablo féin úsáid le haghaidh seo agus yeah, cúpla cleasanna eile a thaispeáint. Now, b'fhéidir nach bhfuil sibh chun na cleasanna seo a fhoghlaim an céad lá ach le píosa traenála agus cleachtadh Chun níos mó tapaí luas a fháil ar an Diablo, cuireann mé an string timpeall air mar sin agus ligeann sé sin dom é a fháil i bhfad níos tapúla. Cleas 1.

Agus tá sé tabhachtach, ar nós gach cleas, é a fhoghlaim le na dhá lámh, na dhá taobh. So, leis an Diablo an céad seachtain á thraenáil leis, bíonn tú ag iarraidh é a fháil chomh tapaidh agus is féidir leat. Agus nuair atá an Diablo ag casadh tapaidh, tugann sé sin a lán am duit.

So seo an céad cleas eile, trapeze, agus sin cuireann mé an maide seo anseo agus is féidir liom breith ar mar sin agus ar ais. Nuair atá tú ábalta é a fháil an-an-an tapaidh, is féidir é sin a dhéanamh. Elevator i mBéarla a ghlaonn siad ar an cleas sin. So, an Diablo an-an-an-an tapaidh. agus is féidir é a dhéanamh faoin cos. Agus chun an cleas seo a dhéanamh níos éasca, coinnigh na maide le chéile. Tá sé i bhfad níos éasca nuair atá na maide le chéile mar sin. Nuair atá na maide amach mar seo, tá sé i bhfad níos deacra.

Am, Ó yeah, agus an tús tapaidh a dhéanann mé sin ná beireann mé air mar seo agus caitheann mé suas agus caithfidh, casann mé ag an am céanna mar sin. sin tús deas. Tapaidh, mar sin. Cleas amháin eile, or dhá chleas eile, snaidhm draíochta. Agus má tá tú ag dul an-mhaith leis, is féidir dhá Diablos a dhéanamh ar sreang amháin. Níl sibh chun é seo a fhoghlaim sa chéad chúpla lá. Tógann sé seo b'fhéidir cúpla mí cleachta. So tosaím ar an chéad cheann agus tá mé chun an darna ceann a chaitheamh isteach. Agus yeah, sin péire ar an tsreang chéanna. So sin cúpla focal faoi an Diablo. Is fiú bhreathnú ar YouTube, tá a lán físeán ó dhaoine ar fud an domhain ag déanamh cleasanna iontach leis. Faoi láthair tá daoine ann, tá físeán ar YouTube a bhfuil duine ag déanamh cleas le ceithre Diablos ar sreang amháin. Tá sé dochreidte. Mé féin is féidir liom an péire a dhéanamh ach ní féidir liom trí nó ceithre cinn a dhéanamh.